Ni ala sɔnna ma inshallah sunkalo hakili la a bɛ ka surunya ka taa donc tile mugan kɔnɔna na donc bato minnu kɛra kɔnɔna na an bɛ subhanahu wa ta'ala deli a k'o bato a k'o minɛ an ye hɛrɛ ko minnu b'a kɔnɔna ala subhanahu wa ta'ala ka da yɛlɛ an ma ka bɛn a hɛrɛ caman na dɛ tɔɔrɔko fana ala b'u kalama ala ka da tugu an ɲɛ ka bɔ a tɔɔrɔw bɛɛ lajɛlen ma donc o dogolen n'a bangenen bɛɛ lajɛlen an ka fanw bɛɛ lajɛlen ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'ala sɔnna donc an bɛ fanw an ka foli bɛ aw ye san bɛɛ a b'a ka forfaitw ta a b'a ka crédit ta a b'a ka wifiw sara donc walasa ka se ka anw lamɛn diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ donc an b'o foli kɛ aw ye ni ala sɔnna ma inshallah le génie i ni kayew bɛ ɲɔgɔn na bi dɛ bisimila bi ye dimanche ye le 17 avril 2022 donc ɲininkali min fɔlɔ min b'an bolo bi ka sɛmɛ émission in na o de ye k'a fɔ ko cɛ dɔ bɛ yen nɔ a ko tiɲɛ na n'ale tilala rapport la n'a n'a muso ye rapport kɛ an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ ni rapport banna tellement que muso in ka timi ale da f'ale ka wari de bɔ k'a di muso ma rapport bannen kɔfɛ bon ale ye wagati janba de k'o la ɔ a bɛ fɛ ka mun mun demande sisan ko ni dɛsɛ nana ale ma don min na dun yalima muso in tɛna muruti wa ale sɛgɛrɛ i y'a bilasira
baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma ni muso murutira a jo don ah oui c'est vrai hein. n'a y'a sɔrɔ ko n'u tun ye rapport kɛ ko muso in tun ye muso waritigi ye tellement que ale yɛrɛ tun ka timi muso in da u tila o tila muso bɛ biye dɔ d'ale ma est ce que ale tun bɛ ban o la ayi a tun tɛ ban o la voilà donc n'a tun tɛ ban o la cela veut dire que muso fana tɛna ban a ta la parce que daloma tɛ o fɛn dira fɛn o fɛn dira mɔgɔ ma k'a sɔrɔ i m'a ɲini o y'i ta de ye donc sisan fɛn dɔw bɛ yen o bɛ ɲɛ wagati dɔw la ani ko dɔw la mais a ti ɲɛ wagati dɔw la ani ko dɔw kɔnɔ kuma bɛɛ mɔgɔ min bɛ so k'i sɔn k'a sɔrɔ furu sira tɛ n'o m'i sɔn don min na i yɛrɛ bɛ maloya k'a fɔ k'a m'i sɔn nka n'i y'a don furu sira kɔnɔna na a bɛ kɛ diyagoya de ye i ma a bɛ n'a fɔ misali la sisan n'i ka nasɔngɔ ni kɛmɛ naani naani de don e yɛrɛ sina k'a fɔ ten n b'a kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ye pour que na ka diya donc i y'a kɛ kɛmɛ wɔɔrɔ don o don i bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ wɔɔrɔ in de di sisan donc o o kɛra sariya jagoyalen de ye i kan na furu de b'o kɛ quoi donc don o don i b'o de di n'i ma kɛmɛ wɔɔrɔ di don min na na ti diya walima n'a tobili ma kɛ o n'a bala o ti bala i la parce que o de y'a sariya ye mun sigilen bɛ e yɛrɛ de y'o sigi i yɛrɛ kan donc fɛn dɔw bɛ yen furu kɔnɔna na muso de ni muso nana ni o ye mankan bɛ kɛ muso la a bɛ fɔ k'o tɛ ko ɲuman ye o bɛ denw kɛ ta o bɛ denw bɔ ta donc an bɛ muso gɛn ka bɔ o kan i n'a fɔ misali la sisan n'a sɔrɔ muso tun ko sisan k'a fɔ ko i tɛ se n ma f'i ka wari di ahɔn o de ye problème ye donc ni furu mun bɛ ten o ye problème ye donc an bɛ se ka kuma caman fɔ o kɔnɔna na o tɛ ko ye mun n'a sɔrɔ o bɛ tilen muso y'o fɔ kun min fana n'o dɔn parce que kuma dɔw o fana tɛ fɔ ten a bɛ fɔ ni kun dɔ de ye nka a kɛra cogo cogo k'a sɔrɔ furu kɔni don o tɛ kɛ ko ye mun n'a sɔrɔ a bɛ tilen donc sisan e ma ɲininka fɛn na e ma ɲininka foyi la fo dɔrɔn timiya kɛra e ma e sinna ka wari di bi sini timiya kɛra e ye wari di e yɛrɛ y'a kɛ tellement que n bɛ timimani so timimani da ne bɛ o tuma n b'o bɔ a ba in na na dɔ di dɛ ka sɔrɔ k'o kɛ laada wulibali ye i yɛrɛ kan muso ye fɛn mun ye n'i y'o kɛ dɔrɔn muso bɛ ko in jate laada de ye mun tɛ wuli quoi c'est à dire a b'a jate a kunkolo la k'a fɔ ɔhɔn nin kɔni a kɛra diyagoya de ye sisan karisa ma quoi donc ale fana b'i préparer de a b'a bila a kunkolo la k'a fɔ rapport n bɛna bi ta in diya kosɛbɛ an tila o tila ne ka wari de bɛ di ne ma donc a bɛ kɛ muso de kɔnɔ i n'a fɔ ko in kɛra sɛbɛnni ye i n'ale cɛ sisan mun tɛ wuli quoi donc muso m'a ɲini o ale de y'a kɛ ni a yɛrɛ ye donc fɛn min bɛ yen n'i y'a dilan ni i yɛrɛ ye an ti an t'a fɔ k'o man ɲi dɛ e yɛrɛ de ye ko jugu lajɛ i b'a dɔn k'a man ɲi o k'a fɔ don o don e ka wari di i ka muso ma parce que ko a timiyara bi bon don o don n bɛ wari d'a ma don o don a ka timi don o don n bɛ wari di timiya in kama e b'a dɔn ko ti laban parce que wari ye fɛn mun ye e yɛrɛ b'a dɔn cɔ e ye cɛ de ye k'a fɔ wari filɛ nin ye garijɛgɛ de don mun bɛ na i ma a bɛ se ka ban a bɛ se ka ban ka na i ma o o kɔrɔ ye k'a fɔ sini i bɛ se ka a jɛ i n'a fɔ ka kɔn muso furuli ɲɛ waati dɔw tɛmɛna e kan e tun tɛ wari sɔrɔ mun b'a yira e la k'a fɔ waati dɔ tɛ na i ma i tɛ wari sɔrɔ waati min kɔnɔna na bon i sinna ka laada dɔ dilan ni i yɛrɛ ye mun ye laada waribɔ ye don o don k'a sɔrɔ garijɛgɛ koɲɛ tɛ e bolo e b'a dɔn cɔ n'i y'a ye a yɛrɛ ye ɲininkali k'a la a dusukun de sigara k'a fɔ ni wari ma di don min na dun a dusukun de sigara k'a fɔ a bɛ se ka kɛ n'ale ka sɔrɔ falenna dun donc k'o to a kunkolo kɔnɔna na a kun kan k'o de dɔn kabini o don in na k'a fɔ ko in tɛ ko labannen ye ko tilelen tɛ ka sɔrɔ k'a to yen mais n'ale ye o dɔn ka tila ka continuer k'o kɛ o la muso jo don parce que a yɛrɛ de nana n'a kunkolo ye ko k'a ci donc n'a dɛsɛra la don min na muso kan ka ko in wari ko in réclamer a fɛ walima ka tafe da minɛ a ma walima ka tafe da jɛngɛ a ye c'est à dire a tun bɛ sago sɔrɔ mun kɛ han ka a dɔgɔya parce que a yɛrɛ de ye ko in kɛ laada ye o sira in kan quoi donc ka kuma lasurunya dɔrɔn ko mun don ko tilelen tɛ kabini sisan n'a bɛ se ka a dabila a k'a dabila sinon fɛn tɛ fɛn min n'a sɔrɔ a bɛ laban muso bɛ ladiya a timiya kama foyi t'a la i y'a faamuya muso bɛ ladiya a cɛɲɛ kama foyi t'a la muso bɛ ladiya a kɔrɔpilasi ɲɛni kama foyi t'a la muso bɛ ladiya a bobara falen bɛ cogoya min na yafa bɔrɛ kelen ka fɛn dɔ san ka na mun b'a bobara ta ka ɲɛ bobara fɛn dɔ i n'a fɔ slip ou bien i n'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna u b'a fɔ cogo di jupe fasuguya ninnu dɔ mun ye bobaramafɛn ye n'a bɛ ɲɛ musow la ka n'o kɛ kado ye karisa e nana nin dama mun na aa nin ɲɛ nin ye bobaraba dɔ la nisɔngɔ ɲɛna dɛ i ta in ni o ta man jan ɲɔgɔn na dɛ donc n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn muso bɛ ladiya o kama quoi muso bɛ ladiya a fan bɛɛ kama fan fɛn o fɛn n'e bɛ damu sɔrɔ o fan in filɛli la k'a ladiya a kama ni wari yɛrɛ jɛ ye karisa cɛ i sin falen bɛ bi dɛ pa pa pa n bɛ k'a lajɛ bi aa bi kɔni a bɔnbele yɛrɛ de don bi na ka waa kelen d'i ma bi i ka soutien ɲuman dɔ ɲini donc i ye ladiyali kɛ mais i y'a kɛ à travers des signes est ce que i y'a faamuya han i dawolo ka maga bi dɛ o tuma i tun bɛ ka mun i tun bɛ ka jumɛn mun i da la aa n bɛ ka crème à lèvres dɔ de mun o wari ka ca dɛ o bɔra fo dubayi de n terimuso dɔ de y'a commandé ka na o dɔɔnin diyara ee o tuma ko joli don aa u b'a fɔ waa du- ko waa duuru don dɛ ee n bɛ waa wɔɔrɔ d'i ma t'o san donc a bɛ ten de i lèvre ka maga dawolo de ko don n ye n da don i da aa n y'a sɔrɔ i dawolo ka maga c'est à dire i y'a ladiya a da kama quoi a dawolo kama quoi hmm? baya dɔ tun b'i cɛ la o baya in a bɛ ka briller dɛ o tuma nin baya in bɔra min kɔsa kɔsa de don wa walima eh, jumɛn de don i ye nin san jɔn bolo umaru ah n y'a san dɔ de bolo ko umaru usaze umaru musow ka umaru ɔ k'a bɔra n'a ye eh, madagasikara a bɛ cogo di aa wari ka ca dɛ baya in ko waa fila de don dɛ ee a bɛ waa naani d'i ma i bɛ t'o san parce que surɔ n y'a ye i ka fini jukɔrɔ a tun bɛ ka mɛnɛ de bon vraiment a ye ne yɛrɛ dusukun kɛ cogoya min na vraiment n bɛna waa naani d'i ma t'o fila san quoi i bɛ to ka nin baya in san quoi donc muso bɛ ladiya e bɛ damu sɔrɔ muso farisogo fɛn o fɛn yɔrɔ o yɔrɔ la k'a filɛ ni damu sira ye ha k'i bi damu t'a la i furumuso de ko don i bɛ se ka muso ladiya a bɛɛ kama bi karisa aa i ka bi surɔ pa pa pa kuma i kun ye mun kunu surɔ e ka fɛn kunu wa ayi n m'o kunu dɛ aa surɔ tiɲɛ na karisa jaa i bɛ se fɛn na e kun ti kɔnɔna janya dɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ surɔ n ye wasa sɔrɔ i la a timiya dan de kun ye i ta ye donc o ye timimani sira ye quoi donc o de ma ku ale cɛ in fɛ donc muso bɛ ladiya o fɛnɛ kama e bi n bi waa wɔɔrɔ d'i ma bi awɔ donc sisan i ye wari in di quoi mais i m'a kɛ laada ye don wɛrɛ a y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ e ye han i ma a kɔnna k'i i attaqué yɛrɛ parce que ale fɛ wari bɛ sɔrɔ o de la quoi donc a y'o ɲɔgɔnna dɔ préparer don dɔ la ka na o dilan dumanba in di i ma est ce que i y'a faamuya ka sɔrɔ k'a sigi ka résultat kɔnɔ sisan a hakili la ko waa wɔɔrɔ wɛrɛ in bɛna di quoi donc o don in i b'a kari quoi c'est à dire i b'a contredit quoi i yɛrɛ b'a dɔn a diyara dɛ i b'a fɔ a ye cɛ surɔ ta ma kɛ foyi ye i tɔrɔ ee a diyara ka tɛmɛ hali don ko surɔ ta kan u tɛ kelen koyi ko ne de tun bɛ k'a kɛ a ma diya cɛ surɔ ta in kɔni ye n bɔ a tun bɛ n bɔ donc i b'a kari quoi parce que n'i m'o kɛ a bɛna kɛ laada de ye mun tɛ wuli donc tuma dɔw la i b'a balancer quoi muso bɛ ladiya n'a ka ɲuman bɛɛ ye que ça soit tafe kɔnɔna que ça soit a farisogo la e bɛ se ka damu sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la muso bɛ se ka ladiya n'a bɛɛ lajɛlen ye mais ladiya cogoya de b'a la ladiya waati de b'a la muso tɛ fɛn dumuni fɛ n'i ye fɛn dumi o kɔrɔ ye n'i ye kalo kelen ɲɔgɔnna kɛ ka fɛn kɛ dɔrɔn muso b'a kɛ laada de y'i kan n'i y'a bila a b'a ɲɛ kumu walima a bɛ ban a kun bɛ k'a kɛ kun mun na a b'a ban o kɛli ma walima a k'a kɛ ɲɛkumu ye parce que a bɛ k'ale kɔnɔ ko o sɛbɛnna i n'a cɛ de est ce que i y'a faamuya donc cɛ in a bɛ ka mun kɛ fɛn ɲuman de don mais a kɛ cogo man ɲi ni mɔgɔ bɛ ɲɛ i ma k'i ni saha k'a tigi fana récompenser foyi tɛ o la mais i ni muso ta fanfɛla la a ti kɛ fɛn dumuni c'est à dire i t'a tugu kalo bɛɛ walima san bɛɛ sinon a b'a kɛ laada wulibali de ye i kan quoi donc a kɛcogoya ɲuman ye min ye an bɛn'o de fɔ a ye sisan a n'a ɲɔgɔnna bɛɛ a n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn bɛ sɔrɔ couple kɔnɔna na o sira fɛn o fɛn bɛ se ka sɔrɔ couple kɔnɔna na an bɛna a bɛɛ de détail di sisan est ce que i y'a faamuya voilà an bɔra ka dɔ ninnu fɔ sisan muso farisogo cogoya la fan minnu bɛ yen n'olu filɛli bɛ i damu cadeau bɛ k'a ma n'olu ye kuma ni kuma k'a fɔ ka d'a kan i n'a fɔ an bɔra k'a fɔ cogoya min na donc dilan dilan mun n'a y'a kɛ ka ɲɛ don minnu na k'o kuma fɔ k'a diya dɔgɔyara k'a sɔrɔ i ma fɛn di o fana ka di muso ye kosɛbɛ kuma dɔ la ka tɛmɛ hali wari kan donc kuma dɔ la ka wari yɛrɛ tugu a la ni ko in ye o b'a to a b'a hakili to ko in na ka ɲɛ kosɛbɛ a ka timiya tun bɛ cogoya min na k'a fɔ ni da ye don dɔ la mais don dɔw la ka wari yɛrɛ bila a nɔfɛ donc a b'a yira o b'a a b'a bila hakili la k'a fɔ vraiment a bɛ ka ko mun kɛ donc ko in ja ko ɲumanba don ja a ka di karisa ye donc o fana bɛ kɛ kuma ni kuma don dɔ la i b'a kɛ don dɔ la i t'a kɛ a bɛ ten de donc a bɛ n'a fɔ n'i ye muso furu ka na n'a ye i fɛ yen n'i ka nasɔngɔ ye waa kelen de ye sisan e yɛrɛ dun b'a dɔn cɔ e ka nasɔngɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bɛ se k'a kɛ mais e bɛ to ka waa kelen de d'u ma pour que musow ka ko ninnu tɛ ban quoi donc waa kelen i bɛ to k'a di nka don dɔ la i bɛ bala ka kɛmɛ duuru di walima don dɔ la i bɛ kɛmɛ naani di e a b'a fɔ ko ne y'a jumɛn ye e y'a débrouiller ni bi ta ye dɛ jamana in bɛ cogo min na sa i yɛrɛ b'a kalama donc k'a sɔrɔ wari b'i kun yɛrɛ k'a lajɛ i muso ye mɔgɔ fasuguya jumɛn ye ni gɛlɛya nana i ma don min na est ce que i y'a faamuya i bɛ se k'o kɛ i bɛ kalo kɔnɔ i bɛ se k'o kɛ ko saba naani kɛ donc o wari in minɛ cogo a n'o tobili i bɛ wari in jateminɛ a y'a minɛ ni visage mun ye i b'o jateminɛ a ye tobili in kɛ ni courage mun ye i b'o jateminɛ i nana n'a ye dun ni goût mun ye i b'o fana jateminɛ donc k'a lajɛ e muso a bɛ cogo di ni gɛlɛya nana i b'a dɔn k'a sɔrɔ gɛlɛya ma na n'i y'o ko ninnu kɛ ni muso ye ni gɛlɛya nana a bɛna mun k'i la i b'o dɔn quoi k'a sɔrɔ gɛlɛya ma na i ma quoi donc muso bɛ muso ka ko bɛ nin cogo de la quoi est ce que y'a faamuya i t'a a tilen juste quoi donc i b'a dɔn don o don an ka sɛ dun o de ka di e ye walima a se bɛ i ye don o don sɛ ka dun i fɛ yen don dɔ la i bɛna ni sɛ ye don dɔ la i bɛna ni ntɛbɛnni ye dɛbɛ dɛbɛnni ntɛbɛnni i m'a faamuya don dɔ la i bɛna ni loko dama ye walima don dɔ la i bɛna ni kɔnkɔn dama ye ou bien don dɔ la i bɛna ni salati dama ye ka tulu san ni tɔmatini dɔw e tɔ ne ma se ka hali sogoni dɔ san e sogo wari kun t'an kun dɛ a ye nin dilan ka nin dun k'a lajɛ u bɛna a dilan cogo min na an'u bɛna a dilan ni courage min ye an'u bɛna a dilan ni visage mun ye donc muso bɛ mara tan de fɛn dɔ se bɛ e ye tiɲɛ yɛrɛ la nka i b'a tigɛ tigɛ k'a cuncun ka sebaliya fɛnɛ yira ka a bɛɛ ra ka muso in yɛrɛ fɛnɛ jateminɛ a bɛ cogo di nin ko in na a n'a bɛ a bɛ a ye nin ko in a ye nin ko in minɛ cogoya jumɛn na donc i muso ni ala y'i kɛ fantan ye ala k'an kisi walima ala nana i dɛsɛ parce que i ye mɔgɔ de i bɛ se ka dɛsɛ fɛnɛ donc i muso kan k'i kɛ cogoya min na i b'o dɔn kabini i ma k'a ye fɔlɔ n'i yɛrɛ n'i ye nin ko ninnu faamuya quoi donc hali rapport fɛnɛ na a bɛ ten e muso nana i fɛ sisan donc i bɛ se ka siɲɛ saba kɛ don kelen est ce que i y'a faamuya i b'a saba bɛɛ yir'a la don dɔ la i bɛ forme ba ra i bɛ siɲɛ saba ɲɛnamaba kɛ k'a bila KO ra miniti tan dɔrɔn a sunɔgɔra donc don dɔ la i b'a kɛ siɲɛ fila ye don dɔ la i b'a kɛ siɲɛ kelen ye don dɔ la n'a y'i kɔrɔ i b'a fɔ ko non ko e sɛgɛnnen don don dɔ i b'a fɔ non ko envie foyi t'i ra sisan fɔlɔ vraiment cɛ an k'a to tile fila ka tɛmɛ fɔlɔ n sɛgɛnnen ba de don sisan n yɛrɛ tɛ forme la sisan donc i ka k'a bila i hak- ka muso kalan don na don min bɛ se ka na quoi parce que don dɔ la a bɛ se ka kɛ e e fanga bɛ se ka dɔgɔya o bɛ se ka na don nataw la a bɛ se ka kɛ i tɛ se ka siɲɛ fila kɛ donc o y'a sɔrɔ muso i y'a dege o la kaban a y'o a y'o rythme dɔn i tɛ se ka hali siɲɛ kelen kɛ i y'a dege o la kaban a y'o rythme dɔn semaine kɔnɔ i tɛ se ka tɛmɛ hali siɲɛ fila saba kan donc i y'a dege o la kaban a y'o rythme i bɛ nin muso kalan nin bɛɛ de la donc maakɔrɔbaya kɔnɔna na hali ni nafolo ko tɛ hali n'i ka wari ma ban mais maakɔrɔbaya bɛna ni ko minnu ye adamadenya kɔnɔ a b'a sɔrɔ i kɛmɛ ka muso dege olu la

o tɛ ɲɛ o fɛn fɛn fɛn a degera tu fɛn a tɛ se ka bila quoi ni de don a adoptelen bɛ fɛn mun na k'a ka tigɛ ka bɔ o ma a bɛ n'a fɔ sigɛriti minna i ka se k'a fɔ a ma sigɛriti ko sigɛriti bila a b'a fɔ i k'a y'a mɛn o mais a b'a dɛn k'a min hali n'a bɛ taa don ɲɛgɛn kɔnɔ da a b'a dɛn k'a min donc o de don donc a dege a ni degelen bɛ ko mun na han kalo kelen o ko in tɛ ka kɛ a ɲɛ b'a la fɛnɛ sira foyi tɛ yen fɛnɛ mun bɛ ka na mun bɛ se ka na ni sababu ye k'a kɛ halisa e ma kɛnɛya halisa e ka ko ma tilen kalo kelen dun tɛmɛna a dusukun bɛ ka kami kami dɔ bɛ s'a ma denmisɛnnin dɔ bɛ s'a ma dɔ b'a tɛgɛ d'a kan don dɔ la i b'a sɔrɔ f'a bɛ yɛrɛyɛrɛ yɛrɛyɛrɛni kɔrɔ ye mun ye a bɛna ko mun kɛ kojugu de don dɛ mais a ni mako bɛ ko in na donc diyagoya o tigi bɛ s'a ma o ɲɔgɔnna caman kɛra fɛnɛ donc mun b'a kɛ ni muso bɛ furu kɔnɔna na fɛn o fɛn se bɛ e ye ko o bɛɛ kɛ furu daminɛ na walima furu kɔnɔna na ka taa fɛn o fɛn se bɛ i ye furu kɔnɔna na i bɛ dɔw de kɛ ka dɔw to yen i y'a faamuya ka ban dɔw ma i bɛ dɔw kɛ i bɛ dɔw sumaya i bɛ ban dɔw ma donc ɲɛfɛ ni o la kelen fɛn o fɛn nana a b'a sɔrɔ muso ye o dɔw faamuya ko daminɛ kɔnɔna na donc i b'o o b'a a faamuyali nɔgɔya muso hakili ma quoi donc an balimakɛ bɛ ka mun kɛ ko ɲuman don mais a kɛcogo man ɲi a kɛcogoya ɲuman ye jumɛn ye a ka to k'a kɛ don kelen kelenw na ka muso récompenser n'a timiya n'a a timiya yɛrɛ résultat ye mais a kana kɛ don o don ye sinon a yɛrɛ tɛna se k'o laban ɲɛfɛ wa n'a ko tigɛra ɲɛfɛ timiya in bɛ laban ni goyaya de parce que i tɛna hali fɛn in sɔrɔ bilen n'i y'a mɛn a ka timi k'i bɛ wari di i y'a sɔrɔ de a laban a bɛna kɔnɔjuguya don don a la n'e tɛ k'a di bilen f'a laban a bɛna minɛ ka bɔ i ma o tuma i ta bɛ ka taa n'i si- n'i sigira i terikɛ fɛn o fɛn ka baro la, i bɛ to k'a fɔ ko cɛ muso man ɲi dɛ ee muso cɛ i bɛ san tan kɛ cɛ i bɛ ka i bɛ ka fɛnkɛ kɛ muso ye mais yɔrɔ tile kelen ko nin dɔrɔn a bɛ sin ka a b'a kɛ fuya bon e tɛ kun fɔ mɔgɔw bɛ bɛ- baro bɛ kɛ ko in kan mais e dusu cɛnnen don parce que e b'a dɔn e ka ko de don ko in daga bɛ e yɛrɛ de da la donc mun b'a si ma nin de don kabini sisan kana dumi to k'a dɔw kɛ ka to k'a tigɛ tigɛ hɛrɛ b'o de da quoi a tigi mana timiya dɔn cogo cogo n'o tɛ cɛ fana ka timi o cɛ dɔw bɛ yen n'o sera muso ma ni muso ɲɛ dara cɛ in kan f'a b'i sigi fɔlɔ awɔ ko dɔ bɛ k'a la f'a k'i sigi fɔlɔ sinon a tɛ lafiya mais a b'a dogo ɔ n'a fɔra ko fo ko n'o bɛ to k'o fɔ e ye i fana bɛ jama de o furu kɔnɔna bon muso fana k'o dogo cɛ la k'o k'a ka point fort ye donc ka o dogo cɛ la pour que n'i y'o dɔn ale la bonya dɔw bɛ yen nɔ walima considération dɔw bɛ yen walima ko dɔw bɛ yen i bɛ sɔn ale ma o la i tɛna sɔn bilen parce que i b'a fɔ ko i ka d'a ye ka se yɔrɔ min na hali ne ma sɔn hali ne ma sɔn ko fɛn t'a la donc a b'a fana dogo i la de pour que ka olu fɛn olu yɔrɔ ninnu k'olu réserver est ce que i y'a faamuya donc a bɛ furu kɔnɔna na a bɛ cɛ fan fɛ a bɛ muso fan fɛ an bɛ nin de fɔ a ye a kɛcogoya ɲuman ye nin de hɛrɛ bɛ nin de la n'ala ka jɛn inchallah donc les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan
d'accord ne bɛ fɛ ka mun faamuya sisan an ka kɛ ni cɛ in continuer ta tagalen ɲɛfɛ ni dɛsɛ nana ni muso tora ka ko négliger ou bien ka ban a ma pewu yɛrɛ tɔɔrɔ bɛ kɛ jɔn de ta ye sisan e ka jate la bon tɔɔrɔ bɛ kɛ muso de ta ye eh, cɛ de ta ye plutôt ni muso tora ka ko négliger walima ka ban tɔɔrɔ bɛ kɛ cɛ de ta ye tɔɔrɔba saba bɛ yen o bɛ cɛ sɔrɔ parce que tɔɔrɔ fɔlɔ cɛ ka nafolo cɛ bɛ to k'i miiri a ka nafolo de la n'a ka wari la cɛ ni n kun ye nin wari ninnu mara sisan o tun tɛ muso wɛrɛ sɔrɔ ne ye o ye tiɲɛni ye parce que a hakili bɛ jigin a kan i hakili bɛ jigin wari min bɔra i tɛgɛ kɔnɔ na hakili jigin o jigin o na a bɛ fɔ o de ma cɛnni i y'a faamuya kelen tɔɔrɔ filanan envie parce que maa mun ka timi fo i bɛ wari d'a ma timiya kama o tigi tɛ se ka bɔ i kunkolo kɔnɔna na quoi kuma bɛɛ n'i miiri dɔrɔn a bɛ- a ka timiya in bɛna i se- i kunkolo la bon e dusukun b'i tɔɔrɔ quoi i ni b'i i ni b'i tɔɔrɔ timiya in de b'i tɔɔrɔ quoi k'a ye k'a fɔ vraiment e bɛ timiya mun sɔrɔ karisa la o ka sin ka tila e la tan vraiment o miiriya min bɛ kɛ i kunkolo kɔnɔna na o fana ye tɔɔrɔ de ye mun ni tɛ se ka supporter bon fura fana tɛ se ka ta a kama parce que o bɛ kunkolo de kɔnɔna na est ce que i y'a faamuya o ye tɔɔrɔ filanan ye donc tɔɔrɔ sabanan a bana muso bana kun mun na o y'i ka fantanya in de ye sisan donc k'i to parce que dɛsɛ de bɛna to muso bɛ ban tiɲɛ tɛ wa bon e fana ma se ka ko in kɛ bilen dɛsɛ de kama o tɛ wa o ye fantanya in de ye sisan bon k'i to o fantanya in kɔnɔna na o fantanya in tun de y'a k'i to o état in na o tɛn'i permettre i ka se ka muso in sɔrɔ ɛ muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ tuguni quoi parce que pour que e ka muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ sisan o bɛ dépense dɔ de demander walasa ka na n'a ye e fɛ yen donc o dépense n'o tun bɛ sɔrɔ e bolo e ni muso in tun tɛ kɛlɛ quoi donc komi i binna de est ce que y'a faamuya o de kama i ma se ka muso ta in assurer donc k'i to o bin kɔnɔna na i tɛ se ka muso in ɲɔgɔnna sɔrɔ cogoya si de la bilen donc i bɛna miiri mun kɛ n bɛna ɲɔgɔnna sɔrɔ cogo di o fana b'i o fana b'i tɔɔrɔ dɔ o fana ye tɔɔrɔ dɔ de ye i bɛ waatiba de ta i b'o tɔɔrɔ da bon tɔɔrɔba saba de don i ka nafolo tiɲɛna ninnu nin tɔɔrɔ fila fana tugulen bɛ donc a nɔfɛ donc ni a ko jɔra yɔrɔ o yɔrɔ cɛ de ka tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ ko in kɔnɔna na parce que aw farala hali ni furu sara aw farala k'a sɔrɔ cɛ de faiblilen don c'est à dire a farala cɛ ka faiblesse de kan quoi donc toujours muso de bɛ sanfɛ cɛ bɛ kɛ duguma faralen kɔnɔna na parce que cɛ ye cɛnni don a yɛrɛ kun a hakili la a n'a ka fɛnw bɛɛ lajɛlen la est ce que i y'a faamuya voilà. n y'a faamuya mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ mun ye sisan wagati nɔgɔman bɛ gɛlɛya bɛ yen u tora nin période in kɔnɔ ka taa muso ye kow tigɛ wa a y'u négligé ala nana kɛ da wɛrɛ yɛlɛla cɛ ma cɛ ye muso wɛrɛ ta n kan b'o yɔrɔ in n bɛ fɛ k'o yɔrɔ in de ɲininkali kɛ bon bɛɛ b'a dɔn farafin bɛ farafin bɛ eh, avancer cogo avancer cogo min na bɛɛ b'o dɔn hmm. farafin hmm. n'i y'a juguya hmm. n'a ye hɛrɛ sɔrɔ a bɛ juguya de o ye farafin cogoya de ye farafinna yɛrɛ farafinna yɛrɛ cogoya ye o de ye c'est à dire tellement que hali i b'o dɔn cogo di an ka intellectuelba minnu bɛ yen n'u ye kalanjanbaw kɛ n'olu b'an ka jamanaw kunna ka caya ni n'i ko ko an duguma mɔgɔ dama bɛ ɲɔgɔn juguya hali n'i taara sanfɛ minnu ye kalanbaw kɛ n'olu de kan ka ko dɔn i b'a sɔrɔ olu fana bɛ juguya kɛ i b'o dɔn cogo di faama kɔrɔw tɛ faama faama kuraw faama kɔrɔw t'olu fɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ faama kura ninnu u tulo kɛrɛbɔ u tulo kɛrɛbɔ sigilen bɛ c'est à dire u tulo labɛnnen bɛ faama kuraw ka problème fɛ quoi n'a fɔra problème bɛ faama kura dɔ sɔrɔ dɔrɔn a bɛ diya faama kɔrɔw ye donc o ye farafin yɛrɛ dancogo ye quoi sinon olu de ye intellectuels ye minnu ye kalanjanbaw kɛ o man ka kɛ olu la est ce que i y'a faamuya donc n'i taara an ka karamɔgɔw fanfɛla la olu de k'u b'a la dɔn k'olu de ye sira ye mɔgɔw ni ala cɛ donc olu de kan ka kɛ misali ɲuman ye cɛman nkalon mais ni karamɔgɔ dɔ ye problème sɔrɔ i b'a sɔrɔ o bɛ diya karamɔgɔ dɔw ye walima karamɔgɔ dɔ bɛ yen a b'a ka kutuba bɛɛ sigi karamɔgɔ dɔ kan kun foyi tɛ a hasidiya dɔrɔn i y'a faamuya donc mun na parce que farafinya yɛrɛ de farafin de don o joli de b'a la nin y'a dancogoya yɛrɛ de ye quoi i y'a faamuya wa donc karamɔgɔya ma se k'a bali o la quoi donc o y'an dancogo de ye bon ni cɛ dilanw nana tigɛ a ma ala nana yɛlɛmɛ don a ma ka nafolo kura wɛrɛ n'a ma a ye muso wɛrɛ furu a b'i fili kɔ de kan dɛ a t'i furu kɔni sa mais aw tun bɛ cogo min na ka kɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli a tɛna kɛ ten bilen parce que a bɛ venger ten de don min n'o nɔgɔyara a ma a bɛ taa rapport kɛ n'i ye dɔrɔmɛ tɛ d'i ma don min n'o ma nɔgɔya a ma a banna i b'i sigi n'o ye o de y'a muso b'a sigi n'o ye o de y'a résultat yɛrɛ fana ye donc wa a bɛ kɛ ten de o de y'a kɛcogo ye fa farafinya mun b'a la dɛ o de b'a diyagoya k'a kɛ ten n'ala ka jɛ inshallah mais mais n'a farala sabalibaw kan baasi t'a la mais a tɛna se parce que farafin yɛrɛ cogoya tɛ o ye quoi awɔ.
ne se ka faamuyara an bɛ taa ni ɲininkali filanan ye nka mɔgɔ fara man di sabalibagaw kan kuma bɛɛ ko dɔw bɛ yen n'olu kɛra a tɛ se ka kɛ i b'a fɔ foyi ma kɛ tiɲɛ yɛrɛ la o ka gɛlɛn ni yɛrɛ tɛ sɔn o ma nka an bɛ taa ni ɲininkali filanan ye nin ye cɛlaka dɔ ye a ko tiɲɛ na ale vira trop a ye dugu duman caman yala a ye jamana duman caman yala a bɔra ni muso caman ye ale ye vi yɛrɛ yɛrɛ de kɛ nka sisan a seginna kɔ a bɛ fɛ ka furu kɛ sisan walima ale kan ka muso genre jumɛn de furu pour que a ka ɲɛnamaya tɔ nin kɛ paix la
baasi t'a la ala k'an bɛn don sababa ma cɛ cɛ mun bɛ yen ni a vira kojugu vi ye fila ye mais an tɛna kelen ta an b'a ta globalement cɛ dɔw bɛ yen vikɛlaba ye fila de ye jɛnɛyakɛlaba bɛ yen vikɛlaba bɛ yen dɔ bɛ se ka a fila bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɔ la mais i b'a sɔrɔ u fila bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na cɛ dɔ fana cɛw dɔ fana quoi dɔ bɛ i b'a sɔrɔ jɛnɛyakɛlaba don mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ vi a tɛ vi mais ale jɛnɛyakɛlaba de dɔ bɛ i b'a sɔrɔ vikɛlaba don mɔgɔ b'a fɔ ko jɛnɛyakɛla don mais k'a sɔrɔ n'o jɛnɛyakɛla tɛ mais ale vikɛlaba de donc u bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais comme i y'a fara ɲɔgɔn kan an b'a jaabi ni fara ɲɔgɔn kan ye donc vikɛlaba mun n'a ye muso bɛɛ reçoit c'est à dire tafe kɔnɔna kibaruyaw o dogolen t'ale la quoi que ça soit jamanjan surumani jɛman finman belebeleba jalamani cɛjugu cɛɲuman han donc ale kɔni b'a bɛɛ tafe kɔnɔna kibaruya kalama finalement a tigɛra musoko ra sisan o tɛ wa donc a b'a fɛ ka a ye waati ta o ra mais a ye k'a fɔ ɲɛnamaya yɛrɛ tɛ ɲɛ fiyewu f'i ka muso dɔ furu Pour que ka se k'i ka ɲɛnamaya tɔnin kɛ donc kɛni na o nana hakili la sisan a ye ko in ninnu bɛɛ bila donc a ka kan ka muso jumɛn de furu sisan parce que ale tigɛlen bɛ nin bɛɛ de la sisan a ka kan ka jumɛn de furu sisan pour que a bɛ se a ka vie tɔnin kɛ donc pɛra o la an b'o fɔ a ye o tɛ ko gɛlɛman ye n'a b'a fɛ k'o kɛ a ka kanu bɛɛ kɔnɔna na a kun tɛ muso genre min fɛ fiyewu walima ale yɛrɛ fɛ ni muso genre in kɔni tɛ ne sɔrɔ fiyewu yɛrɛ de ne kilasi tɛ nin ye nin tɛ ne yɛrɛ sɔrɔ hali nin tɛ miiri o la yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ miiri o la wa o tigi yɛrɛ fana tɛ miiri o la est ce que i y'a faamuya peut-être que dɔ b'a fɔ ko gawa ɔhɔn i b'a sɔrɔ ale ka sunkurutigɛ kɔnɔ a bɛ se ka gawa dɔ furu yɛrɛ a bɛ se ka gawa dɔ sunkurutigɛ ka tɛmɛ donc an t'a fɔ gawa directement mais an b'a fɔ tan ale yɛrɛ b'o faamuya mun kun t'a ka kilasi ye n'ale yɛrɛ fɛ ne ti nin ɲini yɛrɛ nin yɛrɛ fɛ karisa kɔni hali ne tɛ ɲɛ b'o fɛ parce que n t'a sɔrɔ quoi donc a b'o de furu a bɛ segin ka t'o dɔ de furu n'a y'o furu eh, fɛn fila bɛ yen n'o fila b'a to a bɛ lafiya furu kɔnɔna na a fɔlɔ o tɛ se ka jouer k'a la o tɛ se ka jouer foyi k'a la parce que o kan ka jouer kɛ fɛn o fɛn kɔnɔna na ale n'o genre dɔ mɔgɔ dɔ jɛra o jouer diplôme b'o tigi bolo kaban donc n'a bɔra n'o sira n'a bɔra n'o sira fɛn o fɛn ye ale y'o muso dɔ jɛɲɔgɔnya a diplôme yɛrɛ b'o bolo donc a b'a ye k'a dalen to fo so kɔnɔ i y'a faamuya o ye eh, fɔlɔ ye donc filanan ne kun t'a dɔn k'a fɔ ne bɛ karisa sɔrɔ o tigi sɔrɔlen o fana ye koba dɔ de ye o la i bɛn'i janto de o kana tila n na wala muso in kun t'a dɔn k'a fɔ k'ale ka furuɲɔgɔn bɛ kɛ karisa ye dɛ a kun tɛ hali o miiri hali ni a ka moriw kun y'a fɔ a kun tɛ da o la mais ala y'o kɛ o la o muso in tɛ sɔn o karisa in ka bɔ ale tɛgɛ kɔnɔ fiyewu donc a bɛna yɛrɛ kɔlɔsi caman de boloda an'a bɛna diyaɲɛ ko caman de ɲini k'o kɛ ko in kɔlɔsili kama walasa a kana na tila a la donc cɛ in bɛ lafiya n'o kɛra a da tɛ don kuma foyi la parce que muso b'i yɛrɛ kɔlɔsi de pour que ale kana na tila muso in na donc o yɛrɛ kɔlɔsi kɔnɔna na sunɔgɔ waati min ka d'a ye a bɛ sunɔgɔ bɔ waati min ka d'a ye a bɛ bɔ wari min t'a kun o tɛ ɲini a fɛ muso bɛ yɛrɛ kɔlɔsi de kɔnɔna na quoi est ce que i y'a faamuya donc kuma tɛ k'a tulo fɛnɛ kɔrɔ parce que toujours muso bɛ yɛrɛ kɔlɔsi de kɔnɔna na n'a y'o muso in furu a bɛ denw sɔrɔ peut être a bɛ se ka hali a sagona denw sɔrɔ parce que musoya dulonlen bɛ ko minnu na majigiw ni fɛn minnu na n'o b'a to denw bɛ barika muso in bɛna diyagoya k'o bɛɛ kɛ cɛ in jɛɲɔgɔnya kama parce que a kun t'a dɔn k'a b'o jɛɲɔgɔnya quoi est-ce que y'a faamuya donc o b'a to a bɛ se ka denw sɔrɔ minnu bɛ kɛ den jɔlenw ye quoi donc n'a y'a b'o kɔnɔna na k'a bɛ taa fɛn o fɛn ta a n'o tɛ ɲana o bɛ se k'a daminɛ mais o tɛ ɲana parce que ale bɛ mun dɔn o b'o ɲɔgɔnna de dɔn donc o de kama sunkurutigɛla minnu bɛ yen n'u bɛ kodɔn kodɔnnabaw sunkurutigɛla kodɔnnabaw olu bɛ muso de sunkuru tigɛ mun ɲɛ datugulen don muso gawa nalomaba ninnu gawa muso muso minnu bɛ yen n'an b'a fɔ u ma ko gawa dɔ ee karisa gawaba de don muso minnu bɛ yen n'u ɲɛ tugulen don minnu tɛ fɛn dɔn minnu tɛ fɛn ye minnu man kegu sunkurutigɛla ba b'o de sunkuru tigɛ parce que kekuyabaliya in o de b'a to a tɛ se k'i demande fɛn na fɛn min b'i tɔɔrɔ kekuyabaliya in o de b'a to i bɛ se k'a labɔ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ka di i ye kekuyabaliya in o de b'a to hali dilan na i sago i bɛ se k'o k'a la parce que mun ka keku fɛn dɔ fɛn fɛn bɛ fɛn n'i k'i b'o k'a la a b'a fɔ kuma ko jɔnya de don e y'a dilan ale ka faliya a bɛ fɛn dɔ f'i ye a bɛ kodɔnkan dɔ f'i ye quoi donc kekuyabaliya in o de b'a to hali dilan na e sago yɛrɛ ye mun ye dɛ i bɛ se k'o de k'a la hali n'a bɛ dig'a la a b'ale kunkolo la de k'a fɔ ko ça fait partie de jeu quoi donc o b'a to i bɛ fɛrɛ a ma quoi donc sunkurutigɛla ba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ k'a bɛ fɛn faamuya surtout beaux gosses ninnu minnu bɛ yen ni muso bɛɛ bɛ girin u kɔ n'i taara u caman ka sunkuruw lajɛ i b'a sɔrɔ u bɛ i b'a sɔrɔ gawaya gawaya ka ca u la ka tɛmɛ u teriw kan quoi wala u b'a faamuya tan de o de b'a to gawaya in de b'a i dɛmɛ pour que i ka se ka a monopoliser quoi donc e y'a faamuya donc o yɔrɔ in de bɛna cɛ sauver a ka furu kɔnɔna na c'est à dire a kun tɛ mun miiri fiyewu k'ale bɛ kɛ nin fɛ i n'a fɔ o yɛrɛ kun t'o miiri impossible mais est vrai o tɛ wa donc o kun de b'a to a bɛ lafiya furu in kɔnɔna na n'a ye o ɲɔgɔnna furu lafiya bɛna a ma bon a bɛ sa fɛnɛ hɛrɛ la n'ala ka diɲɛ ye inshala o baasi tɛ les secrets hakili la wagati samana ka ban bi ta in janyana dɔɔni an b'a fɔ fanu an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ an bɛ to ka fama sisan ka sɔrɔ émission ma kɛ u kana jigin an na baaraw ka ca dɔɔni donc les secrets kuma datugu baasi t'a la n'ala sɔnna ma inshala u yɛrɛ b'a kalama sunkalow bɛ yen donc an ka baaraw fɛnɛ ka ca les secrets bɛ to ka kɛ kungo kɔnɔnaw fɛnɛ de la parce que an ka yiriw fɛnɛ tɛ sɔrɔ k'an sigilen to yan souvent i bɛ bɔ de donc n'o kɛra tile fila ni saba i b'o kɛ munumunu na bon émission bɛ jɔ fɔlɔ waati ninnu kɔnɔna na o de b'a kɛ sinon baasi foyi t'a la n'ala sɔnna ma inshala donc an bɛ bana caman furakɛ n'ala ka diɲɛ inshala ka ta kurusi kɔnɔna kibaruyaw la ka taa se kɔnɔna problème caman ma donc muso fanfɛla la ani cɛ fanfɛla la ni degun b'i kan i b'an wele 77 39 39 o 0 de n'i y'an wele ni ala sɔnna ma inshala an bɛ se ka mun régler an b'o ɲɛfɔ i ɲɛna donc groupe fɛnɛ b'an bolo groupe in bɛ groupe in a bɛ